dati bɛɛ b'a fɔ dati dati dati dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn an bɛ boisson x fort kelen d'i ma sisan nin sanga in kɔnɔ i bɛ 223 chrono tv ma o ka jabaranden ɲɛma bi baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye an sani an ka don an ka baro kɔnɔ ka jira i la k'a fɔ an ka émission ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique x fort de fɛ n'i ye nin boisson in min ko kelen kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn a b'i farikolo lafiya a b'i galabu kɛnɛya an ka bi baro juman an bɛ fɛ ka dɔn dati bɛɛ b'a fɔ dati dati dati dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o jaabi sɔrɔ dɔrɔn an bɛ boisson x fort kelen d'i ma sisan sisan c'est parti dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na Ahan. non n t'o dɔn cɛ miiri sa an ka cɛ dati jama dɔw yɛrɛ t'a fɔ dati yan wa diɲɛ ma don o don n b'a fɔ dati Ahan, mais e tɛ dati dɔn bamanankan na non n t'a dɔn bon e t'a dɔn non i bɛ sɛbɛ de la non n bɛ sɛbɛ la o kuma e bɛ fɛ x fort ka taa k'e to wa non n tɛ fɛ a ka taa k'an to mais n t'a dɔn dɔrɔn de ok dati ye min ye bamanankan na n bɛna a f'i ye kalo tile hakɛ

nin sanga in kɔnɔ i bɛ 223 chrono tv ma o ka jabaranden ɲɛma mhm. bi baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira i la k'a fɔ an ka émission in ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique x fort de fɛ bi mali kɔnɔ n'i ye boisson min ko kelen kɛ tile kɔnɔ dɔrɔn a b'i farikolo kɛnɛya a b'i galabu bila forme na mhm. bi nin boisson in de bɛ ka fêter mali boisson bɛɛ lajɛlen kan an bɛ fɛ ka dɔn dati dati dati bɛɛ bɛ k'a fɔ dati dati ye tubabukan de ye dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na n'i sera k'o sɔrɔ dɔrɔn an bɛ x fort kelen d'i ma sisan sisan c'est parti
a wagati jumɛn wagati a a kan ka fɛn waati a kan ka pere waati min na
jumɛn a dati eh, mais dati ye français de mais dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na a wagati fɛn jumɛn wagati n'a a dati fa la ni jumɛn dati fa la ok na gɛrɛ ka na gɛrɛ ka na bon n bɛna f'i ye dati ye kalo tile hakɛ de ye mhm. kalo tile hakɛ misaliya la le 10 novembre mhm. novembre kalo tile tan kalo tile hakɛ mhm. le 10 novembre o ye français ye novembre kalo tile tan tile tan kalo tile hakɛ i sɔnna awɔ n sɔnna ne don wa awɔ de don bon boisson énergétique x fort e sama taa k'i to
n'a ma taa k'i to a ma taa k'i to ayi i bɛ 223 chrono tv ma o ka jabaranden ɲɛma mhm. bi baro dɔ bɛ an bolo ka kɛ nin ye sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira k'a fɔ an ka émission in ka sponsoriser o kɛlen don boisson énergétique x fort de fɛ bi mali kɔnɔ nin boisson de bɛ ka fêter mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la n'i nin boisson in minko kelen kɛ n'o x fort ye i bɛ tile kuturu bɛɛ lajɛlen kɛ galabu kɛnɛya de la an ka bi baro jumɛn an bɛ fɛ i ka dati de fɔ an ye bamanankan na dati kelen kelen dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na misaliya la le 10 le 14 dati yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na c'est parti n'i sela k'o sɔrɔ dɔrɔn an bɛ x fort kelen d'i ma
dati bamanankan na o ye tile n b'a fɔ dati bamanankan na dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na dati bɛ fɔ cogo di bamanankan na dati bamanankan c'est comme si n t'a dɔn n bɛn'a fɔ façon min na wa i dun k'a fɔ sinon x fort bɛ taa k'i to dɛ bon dati bɛ fɔ bamanankan na c'est comme si
c'est comme si
bi ye n bɛ se k'a fɔ bi ye ni tile hakɛ ye ni kalo hakɛ da ani ni san hakɛ da cɛ tɛ miiri ka ɲɛ i nana turu ca gɛrɛfɛ ten vum dɔɔni dɔrɔn tun bɛn'a sɔrɔ mais a fɔcogo de ma ɲɛ ka ɲɛ
dati bamanankan na dati bamanankan ma n ka cɛ mɔgɔ bɛ k'i filɛ dɛ bon n bɛn'a f'i ye dati bɛ fɔ bamanankan na kalo tile hakɛ kalo tile hakɛ kalo tile hakɛ i sɔnna awɔ n sɔnna n sɔnna ne don wa e i sɔnna n sɔnna n de don e don
nin jaabi in de don ni min fɔ de don o de don ok bon x fort taala k'i to perdu